Pro sa prima vorta in Sardinnia amus fatu custu, amus tentu custa idea de de aunire totu custas artes pro dare unu signale de, unu signale positivu de s'esistenzia de custa cultura chi segundu nois nos paret chi no est tenta in consideru de comente devet èssere tenta. Apu biu s'entusiasmu, sa passione chi s'organizatzioni est ponendi in custa manifestatzioni e quindi de subitu eus sposau custa idea, custa initziativa de fai custu atòbiu importanti de artistas in provenièntzia de dònnia de dònnia logu de sa Sardigna. Po una biddighedda comente sa nostra, ch'est una bidda de duamilla e cincuxentus abitanti, Est certamenti unu sfortziu mannu, però unu onori mannu poita eus biu ca pentzu chi custa cosa depet essi evidentziada in maniera crara, ca is organizadoris in custa cosa ddui tenint benint a gratis, anzi non sceti a gratis, si funt paghendi po giai sa possibilidadi de torrai

e quindi l'auspicio è che la collaborazione sia duratura nel tempo e sicuramente l'ISRE farà la sua parte. Nois de Campos aunimus in d'unu coordinamentu zente chi 'enit de totu sa Sardigna, zente chi faeddat totu sos dialetos de sa limba sarda, E unu de sos problemas chi amus tentu, comente ddu tenent totu in Sardigna, cando si depet fàghere comunicatzione pùblica e màssimu pro iscritu, fit cussu de cale sardu impitare. E amus ragionadu in custa manera, in totu su chi namus e faeddamus, arrejonamus e cantamus, donzune tratat su sou. Cando depimus iscrìere amus seberadu de tènnere una manera ùnica de iscriere, chi est cussu de tènnere unu sistema ortogràficu comunu a totu su sardu e de lassare libertade lessicale totale e fintzas, namus, de declinatziones, siat po sa coniugatzione verbale siat po sas declinatziones, amus lassadu libertade a totu cantos in modu e de non b'àere, ca una parte si potiat intèndere b'at àpiu una discussione subra a custu, che discriminados, invetze nois amus dimostradu chi si potet fàghere, semus andende trivagliendene in custa diretzione e su nostru no est una solutzione, est un'idea dae sa cale cumintzare, est comente una proposta, namus, de unu fràigu, de unu sistema ùnicu in Sardigna, b'at zente in mesu a nois chi si ocupat de limba, banda de me personalmente, ma bi nd'at unu muntone fintzas de de sa zona de inoghe de Casteddu, e semus totu impignados paris po chircare solutziones chi nos ponzan a cumone e chi non nos partan in diversas diretziones. Campos tenit, contrariamente a cantu si podit pentzai, unu grandu nùmeru de giòvunus. iscritus. Est berus ca est dificili agatai in certas zonas de sa Sardigna s'atratzioni de giovunus po is artis, però si ndi seus acatendi ca s'arti sarda, de custa musicali si ma no sceti, est sempri moderna, est sempri giovuna. Nosu teneus fintzas is iscritus ca si nant sos giovanos de is artis, ddus podeis biri fintzas in su canali Youtube cosa nostra, e in totu is artis ddoi ait unu ricambiu comuncas generatzionali, nc'est sempri s'atrativa de is giòvunus poita sa traditzioni orali est una cosa chi andat sempri cun is tempus, est una cosa chi s'evolvit sempri aintru de sa traditzioni e funt piciocus fintzas chi tenint una certa esperièntzia ma fintzas piciocheddus asuta de dixiot'annus chi faint parti appuntu de custa de custa categoria giòvunus de is artis. E sa dificultadi dipendit meda de cumenti si traballat a livellu de polìtica culturale e a livellu de promotzioni me is assòtzios. In dònnia de custa in dognuna de custas artis ddoi ait meda assòtzios chi ant sempri traballau po sa promotzioni me is giòvunus e a bellu a bellu su traballu pagat. Ma nois nos aspetamus chi bi siat unu momentu in sa cale sos sardos torren a tenner cussideru a a cosas de importu mannu in tempos modernos. E sa cosa 'e importu mannu ite est chi totu custa musica tenet in palas s'omine sardu, tenet in palas valores de sustantzia manna, so faeddande de rispetu, so faeddande de connoschentzia. Nois tenimus custu patrimoniu mannu abbadiande a palas ca b'at istadu zente chi l'at fatu manna. Cioè nois in custa prospetiva nois in totu custas artes de custa mannària manna, custa manera de vivere e de istare in Sardigna de babbos nostros, chi como nois semus contipizende, ite tipu de cussideru li damus sos fizos de oe a custa cosa?
E nois sa presentatzione, semus faghende custa presentatzione manna, su degheotu e su deghenoe de custu mese de làmpadas in Solarussa A cantu b'at a tènnere duas dies de eventos, b'an a èssere totu sos rapresentantes de totu sas artes, b'at a tènnere chentenaias de artistas, tra poetas, sonadores, cantores, an a andare sos grupos de ballu, sun invitados de tota sa Sardigna, b'at a tènnere cunferèntzias chi riguardan totu custas artes, b'at a tènnere laboratòrios de sas iscolas, de totu, insoma, est, sun duas dies prenas chi rapresentana pro nois sa vera festa de sos sardos.
Su sòtziu Campos tenet unu canale de informatzione chi est modernu comente modernos cherimus èssere nois. Est unu situ internet chi amus ammaniadu in custos meses, su indiritzu internet est coordinamentu trattinu centrale campos punto org, chi si potet bìdere in totue, est organizadu pro fagher connòschere chie semus comente sòtziu, ma fintzas sas atividades chi semus faghende e in manera particulare custa chi de sàbadu e dumìniga in Solarussa sa Corte de is Artis. E dae inoghe eo puru bos naro, benide, no bos nd'ades a pentire. Si ghetat custu bandu, a totu sa populatzione, su Coordinamentu Campos bos invitat totu a sa Corte de sas Artes, a ue atopan poetas, cantadores a chiterra, a cuncordu e a tenore, sonadores de sonette e de launeddas, Balladores. Sa corte de sas artes est in Solarussa, su deghe oto e su deghe noe de lampadas, cantigos, sonos e mandigos de sa terra nostra bos isettan, non manchedas.